Seo iad na ceisteanna. Ok, so anseo deireann sé scríobh gach ceann díobh seo leanas mar téarma singil i gcumhacht áirithe gan comhartha an iolraithe a úsáid. So tá siad ag iarraidh nach úsáidimid é sin ach go scríobhaimid é mar chumhacht amháin. Ok, so sin an rud. Nílimid ag iarraidh an comhartha seo. So is féidir linn a scríobh, in ionad cúig fá chúig, is féidir linn a scríobh. cúig cearnaithe. Agus in ionad é seo a scríobh is féidir linn a rá, tá A fá A againn, so sin A cearnaithe. Agus cé mhéad de na rudaí sin? Tá dhá cinn, so dó A cearnaithe. Tá X cearnaithe fá X cearnaithe, so sin slí eile chun é sin a rá, nó X fá X fá X. fá X. Ok, so seo X cearnaithe amháin, seo X cearnaithe eile, agus tá 1, 2, 3, 4, so X i gcumhacht a 4 againn. So seo iad téarma amháin, ok, so níl sé móide nó lúide aon rud, agus tá sé i gcumhacht rud éigin. Ok, so sin iad na freagraí do na céad trí ceist. Ansin, deireann sé bain amach na lúibíní. Ok, ciallaíonn sé sin caithfidh tú an an dó seo a iolrú fá na uimhreacha atá istigh sa sa lúibín. Dó nó aon uimhir in aice lúibín in aice le lúibín ciallaíonn sé sin iolrú. Ok, so méadú fá. So, dó fá X cearnaithe tá dó X cearnaithe againn. dó fá ceathair, dó fá móide ceathair, sin ocht. Ok, so an-chuid daoine nach bhfuair é sin i gceart. Ok, trí fá dó X cearnaithe, bhuel, Cé mhéad X cearnaithe againn? Bhí dhá cinn, anois iolraigh é sin fá thrí agus tá sé cinn againn anois. Agus ansin trí fá an cúig so táimid ag iolrú an trí fá gach rud atá istigh sa lúibín. So ar dtús an dó X cearnaithe anois an cúig so trí fá cúig sin cúig déag. OK. So anois ba mhaith liom é a scríobh i foirm níos néata, níos simplí. So tá mé chun scríobh, OK, tá 2X cearnaithe agam anseo agus tá 6X cearnaithe agamsa anseo. So go hiomlán, cé mhéad X cearnaithe atá againn? Bhuel tá 8X cearnaithe againn. Chomh maith leis sin, tá móide 8, móide 15 agam anseo, so sin móide 23. Agus ní féidir linn iad a shuimiú níos mó mar níl siad cosúil le chéile. Tá X cearnaithe againn anseo, téarma le X cearnaithe ann, agus téarma just le uimhir ann. So ní féidir linn iad a chur le chéile mar tá siad éagsúil, tá siad difriúil. Okay?

Trí fá lúide seacht, sin lúide fiche haon agus níl ach X amháin againn so bí cúramach le sin uaireanta faigheann daoine é sin deacair, X fá cén rud, bhuel is just X amháin atá againn so bí cúramach mar gheall ar sin.

Lúide fá lúide sin móide, trí fá ceathair sin dó dhéag, agus níl ach X amháin againn. Ok, so anois féach anseo, tá sé X cearnaithe againn anseo, agus tá lúide sé X cearnaithe. So is téarmaí cosúla iad sin. Níl an sé X cearnaithe cosúil leis an lúide fiche haon X mar tá an X just i gcumhacht a haon anseo. But tá siadsan cosúil le chéile. So is téarmaí cosúla iad. Téarmaí cosúla iad seo. Is téarmaí cosúla iad seo chomh maith mar tá X-anna amháin ann. Níl aon X cearnaithe but tá X-anna amháin ann. So is téarmaí cosúla iad. So tá 6 X cearnaithe, lúide 6 X cearnaithe againn. Tá mé chun é a scríobh in aice le chéile.

Tóg an comhartha den uimhir is mó, which is lúide, agus dealaigh an figiúr is lú ón ceann is mó. So, dó dhéag ó fiche haon, sin a naoi. So, tá lúide naoi agus lúide naoi X atá, atá againn. So, is féidir linn é sin a fhágáil nó is féidir linn scríobh lúide naoi X.